lodabwitsa la Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulungu wokoma mtima komanso Mulungu wa zifundo watilolanso maka lero kuti tikakhonze kuyankhulanso chinthu china chopambana kwambiri koma chochokera kumwamba. Okondedwa omvera, sitichoka chimodzimodzi, tilimbikitsika, titenganso mphamvu. Mulungu wokoma mtimayi watipatsa lero lino mutu woti tiyende nawo. Mutu umene tikuyenda nawo ndi wonena kuti chitetezo cha gwero la moyo wathu. Chitetezo cha gwero la moyo wathu. Okondedwa, malo ena aliwonse pamene pali chinthu chofunikira kwambiri pamayikidwa chitetezo. ndi cholinga chonena kuti zinthuzo zisawonongedwe, zinthuzo zisabedwe. Ndiye ife tikunena kuti chitetezo pa gwero la moyo wathu. Gwero la moyo wathu kodi ndi chiyani? Tiyeni tifundukule malemba kuchokera mu buku la Miyambo chapter chake cha namba 4 verse lake la namba 23. Pamenepo tikupeza, kunena kuti, gwero la moyo wathu ndiye mtima umene tili nawo, chifukwa mumtimamo ndi mmene mumatuluka nkhondo zonse. Tsono Malemba akuyankhula kunena kuti, Miyambo chapter chake cha namba 4 vesi lake namba 23 akunena kuti, ndipotu mtima wako uziuyang'anira bwino ndithu. pakuti ndiwo magwero a moyo. Pamenepa takhonza kuona bwino kunena kuti mtima wathuwo ndiye gwero la moyo wathu. Mtimawu ukasiya kupuma, okondedwa omvera, ndiye kuti moyo palibe. Mtimawu ukawonongeka, ndiye kuti moyo wathu walozika. Tere mtimawu tiziusamalira. Ndi chinthu chimene Mulungu adatipatsa ndipo akutichenjeza kunena kuti tiusamalire mtimawu chifukwa ndiye gwero la moyo wathu, chifukwa ngati sitiusamalira, zedi tidzaonongeka. Ndiye tikufuna tikambirane za chitetezo chimene chingakhonze kuusamalira mtima wathuwo, za chitetezo chimene chingakhonze kusamalira gwero la moyo wathu. Okondedwa, pali chitetezo chimene tingakhoze kuyika pa mtima pathu, cholinga chonena kuti pa mtimapo, mtimawo ukhadzikike ndi kuchita chimene Mulungu akufuna. Ndikufuna ndikulimbikitseni wokondedwa omvera, pamene tikugawana za chitetezo chopambanachi, Ndikufuna mundimvetsere bwino kwambiri, okondedwa omvera, apaulendo inu amene muli Akhristu ake omutsanza Khristu Yesu. Mumvetsere chinthu ichi. Ngati sitiika chitetezo chimenechi pa moyo wathu, moyo wathu udzakhala woonongeka. Moyo wathu udzakhala opanda phindu pamaso pa Mulungu. koma moyo wathu kuti ukhale ndi phindu pamaso pa mulungu zedi tikuyenera kuyika chitetezo pakati pathu kapena kuti pa gwelo la moyo wathu pamene pali pa mtima pathu okondedwa tamvetserani ichi miyambo akutiuza momveka bwino pakuti tu mtima wako ndiyo gwelo la moyo wako. Usamalire, usunge bwino, utetezere kuti woyipa asakhonze kuchosa chimene Mulungu adayika pa mtima pakopo. Ndi chisomo kumulandira Yesu. Alipo wina samakondwa akationa tikumulambira Mulungu ameneyi. Alipo wina samakondwa akationa tikutchula dzina la Ambuye Yesu? Tere tikuyenera tisamalitse kwambiri chifukwa chimene adatipasa Mulungu Satana akufuna achose. Sono pali chitetezo chimene tingakhoze kuchiyika pa mtima pathu. Pali chitetezo chimene tingachiyike pa gwero la moyo wathu. Cholinga chonena kuti kumwamba kudzilemekezeka ndi chimene adatipatsa mulunguyo chimene chili pa mtima pathu ndiye ambuye yesu chitetezo namba 1 chimene tikufuna tigawane lero lino tamveserani tidzilingalira kwambiri za ambuye yesu tidzilingalira kwambiri za ambuye yesu okondedwa tamvetserani chinthu ichi ku dziko lino kuli uthenga wabwino umodzi wokha kuli mauthenga abwino osiyanasiyana amene timawamva m'makutu mwathu amene timawayankhula ndi pakamwa pathu koma ulipo uthenga wabwino umene umapatsa moyo Uthenga wabwino umenewu ndiye wa Ambuye Yesu. Tere tikamuyika Ambuye Yesu mkati mwathu, tikalingalira za Ambuye Yesu pakati pathu, ndiye kuti tayika chitetezo. Oyipayo sangakhonze kutiwandikira chifukwa chonena kuti Uthenga Wabwinowo uli mkati mwathu. Pena paliponse pamene tiponda phazi lathu, tidzapita ndi Uthenga Wabwino. China chilichonse chimene tidzayankhula ndi pakamwa pathu, tidzayankhula pakulingalira za uthenga wabwino. Mayang'anidwe athu adzatulusa uthenga wabwino. Kachitidwe kathu ka zinthu kadzatulusa uthenga wabwino. Chifukwa chiyani? Mkati mwathu muli uthenga wabwino kale umene ukungoonekera kuthupi. Koma ngati sitilingalira za Ambuye Yesu, ngati sitimuika Ambuye Yesu mkati mwathu, zedi, okondedwa omvera, tidzaonongeka. Akunena kuti ngati Ambuye Yesu saigwira ntchitoyi, ngati Mulungu saigwira ntchitoyi, oigwirayo amaigwira koma ndi pachabe. okondedwa ichi ndi chitetezo chimene tingakhonze kuteteza gwero la moyo wathu ichi ndi chitetezo chimene tingakhonze kuteteza mtima wathu cholinga choti oyipa satana mdyerekezi asakhonze kutiwononga asakhonze kutitengera malo kapena kuti kutidyesa zinthu kutiveka zinthu zimene zili zosayenera zimene sizingakhonze kupereka uthenga wabwino koma tika Khala ndi Yesu Khristu mkati mwathu. Yesu Khristu adzatiphunzitsa mavalidwe abwino, adzatiphunzitsa mayankhulidwe abwino, adzatiphunzitsa kachitidwe ka zinthu kabwino, adzatiphunzitsa mayang'anidwe abwino, adzatiphunzitsa zonse pakati pathu kuti zidzakhale zabwino. Tizilingalira za Ambuye Yesu. Adzatiphunzitsa khalidwe lokoma, khalidwe lopambana limene liri mwa iwo. tikhale otsanza ake a yesu khristu muchina chilichonse okondedwa omvera haleluya chitetezo namba 1 ndi chimenechi ikani pa mtima panu chitetezo chimenechi musamazichite refuse kapena kuti musamazikanize kumvetsera bwino za uthenga wabwino uthenga wa ambuye yesu ugaweni uthenga wabwino ugaweni kwa zolengedwa zonse ndi chimene ambuye yesu adatisiyira pakati pathu koma tikagawa chowawa tikagawa chopweteka ndiye kuti mkati mwathu muli wina amene akutilamulira haleluya chitetezo namba 2 chimene tikufuna kugawana mu siku la lero kuti mukhazikike pamaso pa mulungu okondedwa omvera mudzilingalira kwambiri za wanthu wena ichinso ndi chitetezo china chimene mungakhonze kuchiyika pa gwero la moyo wanu cholinga choti moyo wanu ukhazikike pa malemba a mulungu koma ngati simukhonza kulingalira za wanthu ena ngati sitikhonza kulingalira za aneba aja ngati sitikhonza kulingalira za anzathu aja za makolo athu aja tikangolingalira zathu zokha ndiye kuti mwa ife uthenga wabwino mulibe zimene zikutitanthauzira kunena kuti mkati mwathu mulibe mwa ambuye yesu ndiye kuti talephera kulingalira talephera kusamalira gwero la moyo wathu chifukwa ichi ndi chitetezo chimene tingakhonze kuteteza nacho mtima wathu kuteteza gwero la moyo wathu ngati sititero zedi ngati sitilingalira wena zedi ndiye kuti mtima wa ambuye yesu sitidagawane naye ndiye kuti tikutumikira mbali inayo koma kuti timchitise manyazi satana tikuyenera tikondane wina ndi mnzake ambuye yesu adayankhula lamulo ili lakunena kuti tikonde mulungu ndi mtima wathu wonse ndi mphamvu zathu zonse ndi nzeru zathu zonse ndipo tikonde wina ndi mnzake tikondane wina ndi mnzake limeneli ndi lamulo limene mbuye yesu adatipasa akuti mwa limeneli palibe chokutsutsani haleluya okondedwa tikondane wina ndi mnzake tisamuone neba wathu uja akuvutika ife zathu zikutiyendera tisamuone neba wathu uja akusowa ntchito koma ife mwayi wa ntchito tili nawo tisamuone neba wathu uja akugona ni njala ife koma tili nazo zakudya za nkhaninkhani tisamuone neba wathu uja akugona nyumba zosakhala bwino nyumba zosaoneka bwino koma ife nyumba zambirimbiri tisamuone neba wathu uja akusowa nsapato kuphazi akusowa zovala koma ife zovala tili nazo zambirimbiri Tikangoyang'anira, ndiye kuti sitidaike chitetezo pa mtima pathu, ndiye kuti amene akulamulira mkatiyo, ameneyo alibe chikondi. Ambuye wathu ali ndi chikondi. Ngati mwa ife muli Ambuye Yesu, zedi tili nacho chikondi. So, ndikukhulupirira kunena kuti inuyo muli nacho chikondi. And chimenechi ndi chitetezo chimene mungakhoze kuchiika pa mtima panu, chifukwa Mulungu ameneyi tim. Timpembedzayu ndi Mulungu wachikondi amene adatikhululukira mphulupulu zathu nthawi imeneyo ife titawonongeka. Adalolera kusenza mphulupulu yanu, adalolera kusenza mphulupulu yanga ndi kulandira nayo zowawa pa mtanda paja, ndikufa ndikutitenga ifeyo kukhala olungama koma tili ochimwa. chikondi chopambana chikondi champhamvu chikondi chimene sichikuyenera kuchoka pa ife tizikondana wina ndi mnzake okondedwa omvera tizikondana wina ndi mnzake mulungu wathu ndi wabwino kwambiri ichi ndi chitetezo chimene mungakhoze kuchiyika pa gwero la moyo wanu and ichi chokha ndi chitetezo chimene mungakhoze kuteteza nacho mtima wanu kuti satana mdyerekezi asakhonze kuchosa chimene mulungu adachiyika pakati panu okondedwa omvera tamvetserani chinthu ichi tamvetserani chinthu ichi mumvetsere chinthu ichi muchimvetserenso chinthu ichi chimene mulungu akufuna kuyankhula nanu chitetezo chomalizira chimene mungakhoze kuchiyika pa mtima panu chitetezo chomalizira chimene mungakhoze kuteteza nacho mtima wanu kuteteza nacho gwero la moyo wanu tikunena kuti gwero la moyo wanu ndi mtima sono mtimawu ukakhala kuti taulephera kuutetezera mtimawu ukakhala kuti talephera kuwuyang'anira bwino okondedwa winayo ayikamo koma ndi chopweteka kwambiri ayikamo inde koma ndi chopweteka kwambiri akupasa inde koma chikhala chopweteka kwambiri koma tikawutetezera mtima wathu zedi kumwamba kuzatiyang'anira ndi kutipasa zonse zimene zili zoyenera tamvetserani chitetezo chomaliza chimene tikufuna tigawane mu tsiku la lero okondedwa tidzilingalira kwambiri zakumwamba tidzilingalira kwambiri zakumwamba aliko wanthu wena ku dziko amene amanena kuti tanimvetserani amanena kuti kumwamba kulibeko dziko silizatha tizitha ndife anthu ili ndi bodza la nkhunguniza Ili ndi bodza la nkhunguniza, bodza losapasa chiyembekezo, bodza lonka nalo ku chiwonongeko. Dziko ili lidzatha, dziko ili lidzapita, dziko ili silidzakhalakonso. Kudzapangidwa mwamba mwatsopano, pansi patsopano. Okondedwa, chinthu chimenechi ndi chinthu chimene chili chopambana kwambiri ndi chinthu chimene chili chotsogola kwambiri kulibekonso chinthu china chimene tingakhoze kuchigawana ngati umenewo tikhoza kugawana zakudya inde tikhoza kugawana ndalama inde tikhoza kugawana zovala inde tikhoza kugawana zinthu zosiyanasiyana koma malemba a mulungu ndi chimene tingachikhoze kuchigawana koma mopambana kwambiri moti wina aliyense sangakhonze kuchimvetsetsa koma yekhayo amene mkati mwake muli mzimu woyera amakhonza kuchimvetsetsa okondedwa mulungu wathu ndi wabwino mulungu wathu ndi wopambana mulungu wathu ndi wamphamvu tikupembeza mulungu amene ali mulungu amene amayankha inuyo mutagwada pansi Ndi kupemphera kuti Ambuye tandipasani chakuti mokhulupirira zedi adzakupasani. Tamvetserani, tikunena kuti chitetezo chomaliza, tikunena kuti tidzilingalira kwambiri zakuti zakumwamba. Chifukwa chani tikunena kuti tidzilingalira zakumwamba? Tikudziwa ndi kuzindikira kunena kuti dziko ili lizatha. Tadziwa bwanji kuti dziko ili lizatha? Ambuye Yesu akutiululira kudzera m'malemba ake, Mzimu Woyera akuti amafufuza china chilichonse chimene chili mu ufumu wa Mulungu, kupereka kwa ana ake, kwa iwo akumukonda Iye. Haleluya! Okondedwa, tikamvetsera chimene Mulungu akuyankhula, zedi zedi Zedi, zedi kumwamba kuzatiwululira zinsisi, kumwamba kuzatiwululira zinsisi. Akuti palibe diso lina lililonse limene lidakhonza kuona za ulemerero wa Mulungu, palibe khutu lina lililonse limene lidamva, palibe china chilicho, even maganizo sadakhonze kuzindikira. Koma Iwo akumukonda Iye. Mzimu Woyera amawafundukulira zozama za Mulungu, kuphatikizapo ulemerero wa Mulungu. Okondedwa, kumpembeza Mulungu ndi kokoma. Kumpembeza Mulungu nkopambana. Kumpembeza Mulungu, oh my goodness, Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino. Okondedwa omvera, Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino kwambiri, ndi Mulungu wodabwisa kwambiri. ndi mulungu amene oh my goodness anyway mulungu ameneyi akhudze mtima wanu takambirana pano za chitetezo chomaliza kunena kuti tidzilingalira kwambiri zakumwamba pa dziko lino timanga nyumba zikuluzikulu inde Pa dziko lino tikhala nacho chuma, inde. Pa dziko pano tikhala nawo mabanja, inde. Pa dziko pano tikhala nazo ntchito zabwino zabwino, inde. Maphunziro abwino abwino, inde. Tidzola zimafuta zooneka bwino, zimafuta zoti zizitionetsa mwa mtundu wina wake uja, inde. Tiyenda maulendo osiyana siyana, tikwera ndege zosiyana siyana, magalimoto osiyana siyana, koma ilipo nthawi imene zonse zidzachoke. okondedwa tamvetserani chinthu ichi ilipo nthawi imene china chilichonse chidzachoke pakati pathu kudzakonzedwanso mwamba mwatsopano pansi patsopano ndipo kanthawi katsala kochepa ambuye yesu akubwera kudzatenga ake oyera mtima napita nawo kukakhala ku dziko limene iye akuwakonzera. Ophunzira a Yesu mu nthawi imene Ambuye Yesu amasazika kuti ine ndikukuchokerani, ophunzira aja adayamba kulira, ophunzira aja adayamba kuda nkhawa kuti Yesu mutichokera inde koma nanga ife tikhala bwanji popeza anthuwa akutiwukira popeza anthuwa akutiponya miyala popeza anthuwa sakutifuna ndiye inu mukatichokera zozizwa zimene zimachitika pakati pathu azichite ndi ndani odwala amene ankachiritsidwawa achiritsenso ndi ndani ndi ambuye yesu adamva kulira kwawo ndi adawatonthoza kunena kuti inutu mus nkhawa limbani mtima dziko ili ndidaligonjetsa kale zindikirani chinthu ichi mu nyumba ya atate anga muli malo ambirimbiri zipinda zambirimbiri kukadakhala kunena kuti mulibemo ndikadakuwuzani kuti mulibe koma chifukwa choti malowo alimo oti inuyo mukakhalemo ndikupita ndikakukonzereni malo ndipo ndizabweranso pamene ndikuzabwera sindikubwera kuzaponda nthaka koma ndikubwera kuzakutengani kuti kuli ineko inunso mukakhaleko haleluya ndipo ambuye yesu amapitiriza nkunena kuti njirayo yokafika kumene ndikupitako inuyo mukuidziwa koma a m'bale thomas adati no ifetu njirayo sitikuidziwa tatiwonetsani kodi njirayo ndiiti akunena kuti iwe wakhala nane nthawi yonseyi zona sukudziwa njirayo ndi akumuwululira akuti njirayo ndine choonadi ndi moyo ndine yense amene akufuna kukakhala kumeneko, yense amene akufuna kukalowa mu ulemerero umenewo, njira yake nditi? Ndi imeneyi. Njira yake ndi Ambuye Yesu, kulibekonso njira ina. Njira yake ndi Ambuye Yesu. Tere okondedwa omvera, Mulungu wathu ndi wabwino, akufuna kuti tikakhale ku dziko limeneli. Mulungu wathu ndi wabwino, akufuna kuti inu ndi ine tikakhale ku dziko limeneli. Zonse zimene tili nazo zidzatha. China chilichonse chimene tili nacho chidzapita. Chimene chidzasale ndi moyo wanuwo. ndi chifukwa chake malemba akutiuza kuti titetezere mtima wathu tiuyang'anire bwino ku dziko lino lapansi kwachuluka zochita ku dziko lino lapansi kuli zinthu zimene zingakhonze kutigwetsa ngati sitiyika chitetezo chimenechi pa mtima wathu zedi tizafa zedi tizaonongeka koma tikauvala uthenga wabwino kumapazi kwathu tikamanga lamba wa chilungamo mchiuno mwathu tikaika chapachifuwa okondedwa omvera ndikukuwuzani satana mdyerekezi sadzapeza gawo pakati pathu haleluya takambirana zinthu zitatu zimene zili chitetezo cha moyo wathu kapena kuti gwero la mtima wathu takambirana za chitetezo chimene tikunena kuti tidzilingalira kwambiri za ambuye yesu ambuye yesu akhale pakati pathu chitetezo namba 2 timanena kuti tidzilingalira za wanthu wena tisawawone wena akukulukutika tisawawone wena akuwonongeka tisawawone wena zinthu sisi- sizikuwayendera koma ife zikutiyendera ndipo ife zathu zili bwino tisawawone wena akuvutika koma nafenso tiwayang'anire ndiye takambirana chitetezo chomaliza chimene tikunena kuti tidzilingalira zakumwamba. Chifukwa chani tidzilingalira zakumwamba? Dziko ili lizatha, china chilichonse chidzapita, palibe chimene chidzatsale, chilichonse chidzakhala chanyowani, ndipo akudzachirandira chanyowani chimenechi siwina aliyense yekhayo amene ali oyera mtima akuti ambuye yesu adzasonkhanitsa mbuzi ku dzanja lamanzere ndipo nkhosa ku dzanja lamanja ndipo azati kwa mbuzi inu pitani uko kumoyo kum, kapena kuti ku gahena mm, ku chilango chosatha ndipo inu amene muli ku dzanja lamanja tiyeni kulemerero wa atate wanga haleluya okondedwa omvera mulungu akudalitseni kwambiri. Mulungu akutetezereni kwambiri pamene mukuyika chitetezo chimene takambiranachi pa mtima panu kuti satana mdyerekezi asaseweretse moyo wanu mu njira ina iliyonse koma mulungu agwire ntchito imene adayikiratu pakati panu musazisankhire dziko lapansi kukhala cholowa chanu muzisankhire dziko lakumwamba kukhala cholowa chanu mukatero mudzapambana Haleluya! Mulungu wokoma mtima akudalitseni nonse pamene mukupitiriza kumvetsera komanso kudalitsika lero ndi kunthawi zosatha. Tipemphere. Oyera mtima ndinu Jehova Mulungu amene muli wokometsetsa, mfumu yoposa mafumu onse, kalonga wamtendere. alefa ndi omega oyamba ndi osiriza kulibe wofanana nanu ndinu wamphamvu woposa amphamvu onse ndinu mwini chilengedwa chonse mudalenga nyanja ndi zonse zili mmenemo yawe tikulemekezani ndi kukulambirani mfumu imene sidzatha mfumu yachilungamo mwini zonse kulibe wofanana nanu takuyamikani mudali nafe takuyamikani mwayenda nafe mwafika nafenso kumapeto tili nawo umboni kuti wina wake walimbikitsika tili nawo umboni kuti wina wake watenganso chatsopano tili nawo umboni kuti wina wake ayika chitetezo pa moyo wake pamene chitetezo pa moyo wake padalibe lero ayamba kukumbukiranso za dzina lanu ambuye yesu lero ayamba kukumbukiranso za aneba ake aja lero ayamba kukumbukiranso za ulemerero wanu jehova chitani monga mwakufuna kwanu kulibe ndapemphera amen